Iji hụ na asụsụ Igbo tọrọ atọ ma bụrụ nke omenala ya ga-adị ọkpụtọrọkpụ site n'ime ka ndị na-eto eto sonye n'ihe a na-eme nzukọ ndị Igbo redio Program Limited achịkọbala n'afọ a agba nke mbụ na mbụ ya ajụọ aza a kpọrọ Chief Fidelis Osita Nweke Igbo Quiz Competition maka ndị ogo sekọndịrị nọ n'okpuru ọchịchị Ọka North bụ nke e mere n'ụlọ ọrụ ABS redio ma bụrụ agba nke ọnụọ ọlaa ya ebe ndị nwetara mmeri na ya bụ asọmpi ji ego karịrị nde naira abụọ wee laa akụkọ a ga-abịara gị n'uju gere ya ajụ aza ahụ n'asụsụ Igbo nke were izuụka asatọ e mere na ụlọọrụ mgbasa ozi ABS kwa ụbọchị Tuzde ọbụla bụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndịrị iri dị n'okpuru ọchịchị Ọka Nọt sonyere n'ime ya ebe ụlọ akwụkwọ anọ bụzi ndị mere ya wee ruo n'isi njedebe. CSS Mgbakwu bụ ndị nwetara mmeri nturu ugo ma bụrụ ndị e nyere ego dị otu nde naira maka ịbụ ndị nke mbụ ebe ndị gbara ndị nke abụọ CSS Amansi bụ ndị e nyekwara ego dị narị puku naira asaa ebe ndị CSS Achalla bụ ndị ritakwara puku narị naira ise maka ịgba ndị nke atọ ebe onye nyere nkwado ahụ bụ onye isi oche Rivcon Energy and Construction Company Limited Chief Fidelis Osita Nweke Ide Ugbene bụ onye kwadoro ya dịka ọ na-ekwu okwu ana m ekele Chief Fidelis Nweke ana m asị ka Chineke gozie ya n'aha Jizọs ana m agwakwazi ụmụ akwụkwọ ibe m ka ha dị uchu n'akwụkwọ ana m ayọkwa ndị nne na nna ka ha na-akụziri ụmụ ha ka e si asụ Igbo obi dị m sọ anụrị gbasara ihe kpalitere mmụọ ya ịkwado ya bụ ọnọdụ Chief Nweke sịrị na ọ hụrụ mkpa ọ dị ịtụte ịkwalite ma hụ na asụsụ Igbo anwụghị ọ kacha n'ime ime obodo ịsụ asụsụ Igbo na-agbazi ọnyụpa n'asụsụ niile nọ na Naịjirịa ya mere onye anyị ji kwalite eh, mmemme a sị mba ka anyị kụzigodiri ụmụ anyị otu a ha si na-eto ugbu a ha ka dị obere na asụsụ Igbo asọka ka asụsụ Igbo ka anyị ghara ịdị na-ele asụsụ ndị nna nna anyị ha hafere anyị n'aka na-ala azụ onye chịkọbara ya bụ ihe ma bụrụkwa onye isi oche nzukọ ndị Igbo redio Program Limited Maazị Chukwudi Ejimofọ n'akwụkwọ ozi ọ gụpụtara sịrị na otu ahụ bụ nke nwere ịdị uchu ịkwado asụsụ Igbo na omenala ya, ilu na akụkọ ndị ọzọ ma bụkwa nke dị uchu ịhụ na E mere mgbasa ozi n'asụsụ Igbo tinyere ihe ndị ọzọ iji wee buso agha nya bụ amụma ahụ nke otu UNESCO mara na afọ 2006 na asụsụ Igbo ga-anyụ ka ọkụ mgbe na-eteghị aka. Ejimọfọ garazi n'ihu wee rịọ ndị gọọmenti, ndị otu dị iche iche, obodo dị iche iche na ndị o metụtara ka ha nye nkwado ịhụ na nya bụ mbọ a na-agba ịkwanite asụsụ a na-aga n'iru ma sitekwa n'ịdọnyere ya ukwu n'ihe ndị ọ na-eme iji wee kụchapụ ya bụ amụma ndị UNESCO. Anyị na-anụ ọgụ gbasara mkpochapụ asụsụ na omenanị Igbo anyị pụtasị mba maka na anyị fụrụ na ndị mba ụwa kọwaa sị na asụsụ Igbo ga-apụ n'oge na-adịrọ anya anyị sị mba ka anyị ga-esi were ka anyị fụ na ọ pụrọ chineke mere anyị ebere anyị fụ onye ọ na-anụ ọkụ n'obu obi bụ chief fidelis osita nweke ide ugbene mụnwa na-asị ya na nkwa chineke kwere ndị ọka nọt ọ bụ na onye amara ife o mere ama ife o mere maka na onye a na-akọrọ akọrọ ga na-egete egete so m wee na-asị nke a bụ agba nke mbụ nke ọzọ bụkwa anyị na-akwadokwa ka ọ na-aga n'iru ndị bịara ịnọnyere ihe mmemme ahụ toziri ndị chịkọbara nya bụ emume nakwa nkwado ya wee rịọ ha ka ha gaa n'ihu ịhụ na nke a anyụghị ka ọkụ ebe ha kwere nkwa inye nkwado ha ịhụ na ọ na-aga n'ihu ganye na asụsụ Igbo abụrụ ozuru mba ọnụ nke agaghị anwụ anwụ site n'Ọka Ngozi Okekearụ akụkọ ụwa NTA